26 January 2024 kuchokera ku Times Television tafikanso ndi program ina ya Hot Current program imene Timabwera pano ndi cholinga choti tilankhule ndi akumipando amene amadya misonkho ya Amalawi, tiauze zimene zikuchitika pa ground. Nkutheka kuti mwina mwake misonkho ija imatha kukoma kwambiri munthu osamaziwa zimene zikuchitika. Nde ife timabwera pano kuzakukumbusani inuyo mukamadya msonkho uja kuti komatu amene akulipira misonkho wa akumana ndi izi izi. Mukuziwa kumipandoko ndipo tikamachita zimenezi Sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Langa dzina ndi lomwe lija, Wonder Nkhwenda Vili Msiska Ndevu Za Mwaye. Komanso ndiwalandire achimwene anga a Bayana Chunga, museka tu Chunga. Ayi, fa, munthu wina amatifunsa kuti ah,

analemba kunena kuti nthawi imene anka ankalowa mboma nthawi inayi kugwira ntchito akuti abwana ake anamuuza kuti young man mwachoka ku private sector mwabwera kuno ah, ndalama za nkhani za boma zimayenda motere motere motere ndi anamuuza kuti koma chonde ndalama za boma zitalikireni ndi anatulusa mawu onena kuti ndalama za, za boma zimakutsata

You call our taxes as your benefits we are here sir to audit you so ma auditors are here ku State House nkhani imene tikufuna tiyambe nayo ndi nkhani ya kukwera mtengo kwa zinthu zikuoneka kuti mitengo simakhazikika ya timva mkatikati mwa programu kuti zimenezo zikuchokera pati tikambirana nkhani ina tikukamba kuti kunjaku ndekwacha anthu tikumaona ngati kuti chifukwa mapepalatu aperekedwa june by june abwana mufune msafune zokambira meyi Yes. Ma- meyi mwapita ku- yes ma nomination papers kuti president ndi running mate june so tiyeni tizaziwa ma running mate nthawi yabwino ngati sitinakonde tiwakaniretu mwina musinthe

Eh deputy wanu ndiye kuti amakhala programs manager. Yes. Muzisankha munthu okuti Eh, God forbid. yes. China chake chinakuchitikirani. Yes. Munthu uja akhoza. No, kutenga that's very malo true. anu. That's very true. osamatenga chitsiru kuti kuti chichi anthu aziopera kuti koma pulewo china chake chitachitikira uyuyu akhale president wathu Please chonde. uyu atogulitsa dziko uyu atoligulitsa Sinufuna ma surprise. Ayi. Atolikulitsa. Sankhireni anthu okuti kumaziwa kuti moyo uwu amauziwa ndi Mulungu. Ngozi zimatha kuchitika. mulungu amatha kukondetsetsa Eya kuti tabwera kuno. wodzidzimutsa Nde running mate akhoza kukhala apule. Eh, Chonde tamasamalisani pamenepo. it's important Tikambiranaso pamenepo. Kenaka tukambabe nkhani za mafuta. Malaini a mafuta panopa diesel ikuoneka kuti ayi ndithu mma filling stations ambiri ilimo. Petrol is still a problem. Kodi zikuvuta pati? Ma signature a ma deal ena ndi ena asayinidwa liti? Ati muda adapita kuti kwina kwake tikasayina ma deal ya government to government zili pati? Mafuta ali pati? Sizikumveka bwinobwino. Nkhani zathu zikuluzikulu nzimenezo komano zotsuka mkamwa ndi nkhani za kuononga chilengedwe. Amalawi akupitilirabe kudula mitengo mwachisawawa panopa Zomba nde ili under ambush. They have ambushed Zomba mountain. Kudula mitengo mwachisawawa atawononga ku Michiruku kodi mupanga bwanji zinthu zanu inu anthu a Che ankakonda kuyankhula anthu ati kodi inu anthu muganiza bwanji anthu amati chani there was a word that he used to do komanso a trump uku afika mwa mavuvu mokuti tindalama tija timabwera ku Africa atiimitsa kaye Kuti time ati afuna tikulekera ationekenso kwathu kuti tikhale pa- tili pa chiopsezo a trump akusintha zinthu ngati president mmene adasankhidwa novemba uja adafatsa titha kulira kodi january ndikazangoti ndalowa pa panopa they are counting first 100 days yes

Solis Enterprise kampani ya Chimalawi imene imatipatsira programu ya Hot Current amene amapanga katundu wa stationery amagulitsa sorry amagulitsa katundu wa stationery komanso wa electronics kani makompyuta kani mafoni kapena mapepala ndi zina zambiri za electronic ndi stationery amenewa timawavulira kachisoti tiyambe ndi nkhani ya kudula mitengo umati kuona zithunzi za anthu atasenza zipika akuzembana ndi magalimoto mu zombamu nkumanati mitengo imeneyi ikuchokera cha ku chawe kucha anthu ndithu akangalika kufuna kuthana nayo mitengo imene ija kumene kuli damu la ujeni limene limapereka madzi kuku kodi zikhala bwanji pakatipo timakhala tikudandaula uchunga michiru i don't know kuti panopa the situation ili bwanji ku michiru Komano zikuoneka ngati kuti no aku zomba akufuna kukhala ngati no afuna akhale number 1 kuti aa michiru you think michiru idali kudula tikuoneseni momwe timadulira mitengo chikuchitika ndi chani kodi kuti a Malawi all of a sudden tataya no kuti tizisamalira zinthu zimene nazonso zimatibweretsera ife zabwino kungofuna kuthana nazo basi what is happening ochoka Pali mau achizungu amene amaatcha kuti impunity. Dziko ili kunena zoona ndi pamene tafika ponena kuti palibe munthu amene akuopa a for whatever reason we can discuss koma anthu sakuopa ayi chifukwa kale inalipo nthawi yonena kuti mu a even amakala aja amayenda usiku kwambiri amaopa at least pamakhala pamakhala nyazi komanso on top of nyazi a police ma law enforcers amagwira ntchito yawo in a way that sunakangoyenda kungoyenda mosaziwika bwino ndi mitengo ngati motere muja panopo zimakhala ngati apolisi tilibe zimakhala ngati not even apolisi ifeyo ngati community what are we doing to police that are we sure kuti mpaka na afike wapolisi abwere kuti azamgwire munthu wa mitengo ife tili pompo kodi ma beneficiaries a mit- kudulidwa kwa mitengo kapena kuti amene amakumana ndi zotsatira zakezo amakhala apolisi okhaokha we are the people as a country as a people Tafika size zonena kuti umunthu wathu is now very questionable. Zonena kuti timapita ku sukulu nkumakaphunzira kuti mitengo imathandiza kubweretsa mvula, timakhala ngati kuti olo mkalasimo sitinapitemo. Olo amene tinapita mkalasi, sukuluyo siionekera mmene timachitira. And you're talking about Zomba. kumene kuli kuli district imene timainyadira pa nkhani ya maphunziro that's the education capital of this country for a very long time koma ndi kumene kuchitika zimenezo kumaona amagalimoto akuchita kuzembana nawo ndithu pamene tafika dziko lino mpoonena kuti we should be ashamed and iwo amene tinawasankhanso kuti azitiyang'anira maka inuyo ngati ku natural resources ku nduna

Ati makala aja ndikupezeka akunena kuti aku, aku, Akutsitsa galimoto. akutsitsa pa galimoto Kukakweza njinga. ndikumpatsa wa njinga wa njinga Njinga kumakadutsa pompa. ndikumadutsa bwinobwino are you, are you sure njinga zambirimbiri mwina njinga Ah, no. 30. No, no, no, no. zatsitsa tutani zikawoloka pompa thumba la chasungada makalawo Yes. ndi mlandu ukakweza pa galimoto amalanda ndi galimoto yomweyo ukakhala akunena kuti wakweza pa njinga si mlandu what kind of thinking is that abwana kuwamva mmene akuyankhulira achilungamo akukamba za impunity chichewa chabwino impunity ndi kuderera kukula mtima Mwano, kuti mkulu mwano mwano. Mtudzu. mtudzu that's the Eh, word i was looking for mtudzu is- is mtudzu better. now mtudzu Kusaweruzika. kusaweruzika mtudzu wa bwana mukumaona andale nde kudya kwawo anthu a mtudzu ena kumamva mmene akulankhulira panopa eti ali ku opposition kuti iwe unkalankhula choncho uli mboma nakubudula pano uli ku opposition mmati uziyankhula moti muna- muna- munaka- muna- munalandira yesu muliku mukuyankhula mwa mtudzu kwambiri muganiza mubwerera bwanji mukamayankhula mtudzu chonchi mafumu mtudzu kufika poti ati kumtulutsa maliro aja kutchinga nsewu wa tala ati apangira maliro pa nsewu wa tala hawu akuti chifukwa chokuti iwo ndi amfumu akhoza kupanga zimene angaganize can, you- can you imagine i'm just trying to give you different examples from all sectors mamawa anthu ali pa queue eh uku magalimoto akubwera wina akuti akhoza panga overtake iye akuyendesa chi vx bwana watu kampani winawake vu iwe iwe ta- ta- tafi- lindi afika pamene pa a- a- pamene mukukambapo za ujeni za Yes, kuononga ah, mitengo kwambirira ndikugwirizana ndi Chunga kwambiri kunena kuti ah, i think kuti chichewa masiku ano amanena kuti aliyense azipanga zimene zikumusangalatsa aliyense pamalo pake ya kumwana ngati aliyense as long as ukupangazo zikukomera iweyo kaya sizikusangalatsani abwana pangani zanu inu. but this is not a jungle this is not a jungle abwana m'dziko muno muli malamulo m'dziko muno muli anthu amene ali ndi maudindo kuphatikizaponso ife ngati masitizeni issue issue yokhudzana ndi kudula mitengo yes eh logging olo olo kumpoto yes kuti ukaonetsetsa anyamata amene amakhala nkhalango aja ali ndi mabwana awo You understand? Mm. Ali ndi mabwana awo and mabwana awo ambiri amakhala anthu andale mm. kwathu konkuno we have had those issues mm. people our, our fellow journalists have done investigative stories mm. umachita kuona kunena kuti uh, ukampanga bribe uyu mm. udutsa apa udutsa apa makala kumachokako amatha kudutsa ano apa we have cleared all the way so corruption

uh, even uh, impunity yo Yes. alipo oyenera kuchita zinthu Yes. koma they cannot not even now when, when When elections are parliament, just when parliament passed the bill, Exactly. kuti pano zinthu are they must be regulated, Yes. but akumadusa apolisi apolisi. mitu ya adindo opanga zimenezi and kuganiza kwako kopoirako akumakapanga transfer kwa ma, ma junior officers a m'munsi Tilinso ndi vuto m'Malawi muno pa ndale zathu. Timaona ngati kuti chaka cha chisankho kapena tikamayandikira ku chisankho Eyetu. tikhwefule tikhwefule tilole anthu apange zimene akufuna Zopoira. ndi cholinga chonena kuti Ativotere. ativotere Yes. so in other words we love power more than we love this country Yeah. timafuna ndithu kukhala pa mpandopo kwambiri kuposa mmene timayikondera dzikoli nchifukwa chake Zinthu zina aboma amatha kuziona koma nkuzisiya akuti n'chaka cha chisankho. If you want to be a good leader, ngati mufuna kukhala atsogoleri onena kuti anthu azakukumbukirani as very impactful leaders, muzakhala atsogoleri onena kuti simuzayang'ana kuti wakuti akuomberani mmanja kapena ayi. Muzapanga chinthu chimene chothandiza dziko lino. Tibwera kuti tidzakambirane mmene tikuonongera chilengedwe chathu. Tipeze ma gap.

then we are, must be sick people chabwino tichokepo pamenepo timati tiyang'anenso a trump ku america angoti kungoti alumbira trump amachita kusaina ma executive order makamera akutani akubwera kumafunsa what is that ndi amawauza iyi ndi ya ma gender awiri Eh, that's a big one. kweche kweche kweche kweche. Iyi tikutuluka ku World Health Organization. Ah, amene amangotibera ndalama. America yonse amangoibaiba tatulukako. iyi ndiyo kuti nde ya ndalama za ku Afrikaso aziyimisa kaye kuti aunike Eh, mmene azatha kuchitira mm administration yasintha vision yasintha zimene amaganiza a- a Biden si zimene akuganiza a Trump Do we go ahead ma projects awa kapena ayi? and anthu mene akuchotsedwa ntchito amaita kuti na wayana jona you're fired Angolemba pa uchi. angolemba pa- pa- pawo pake pa Zotiso hati zikumbira. ayi udabwera iweyo basi sindikuzola udabwera bwanji Yes, iweyo zipita, you're fired zipita. ndibweretsa anthu anga amene athamange kufunikira kopanga zimenezi nthawi ya msangamsanga n'kotani kuyipa kwakenso kumene akupangira a- a Trump n'kotani pakuti ayimisaso izi ndi ndalama zomatifika kuno ife tikuvutika ndikale uchikama msangamsanga Ena zawo, zikumbira. mwansakamansangasanga

imene ikubwera chifukwa chonena kuti America ikuyimitsa ndalama zija and by the fact kuti achoka muona kuti ma program ambiri ndamva kale ma project ena Yes. ngati awawo a- ama ART ndi otero otero muona ku nkhani za umoyo ndi kuti ife tivutika but also maybe that's a wake up what's, it's a wake up time for us kodi ngati dziko inu amene timakulipirani kuli misonkho yathu kuti muzikhala muzitiganizira on our behalf did you think kuti kodi uyuyu atati wawina mm. patokhala policy change mm. do we have a backup plan mm. Did, were they even thinking about that mm. so for me ndikuona ngati kuti mwina is time yonena kuti anthu ngati dziko lino la malawi mm. then tizipanga zosamalira nzika zathu mm. inu are you sure inu yomwe adwala inu mwana wanga adwala mm. kena akanena kuti achimwene ine tu mwana wanga wadwala mm. mungampititseko kuchipatala mm. mungandilipirire mm.

ya oxygen. Kulibe mpweya umenewo. Ili ndi ngongole ndi Afrox about 170 million. Ah, ma reports are even suggesting kunena kuti ah, akuti pa, pa Queens apa zimene zoti alipo ka mafuta ozayoka uko ozayoka ma uku. Kulibe. Kulibe. You understand? So that's that's how bad. we cannot even uh, prioritize Zinthu zofunika. umoyo wa anthu.

uh, america first yes iyetu ndiye ndimadziganizira kuti taganizani atsogoleri athu a dziko lino titamayika Malawi titamayika kuti Malawi first Yes. mu china chilichonse kuno nonononono izi Izi zokomera zokomera dziko Malawi. malawi nkhani za mafuta sizingamavute mene tikuneneramu Yes. nkhani za forex izi Yes. ma nkhani zosiyanasiyana muona kuti gwero lake ndi kudzikonda anthu kusakonda malawi simple sitikukonda dziko lathu mokwanira tatiye tiziphunzirako zinthu zina a Vitumbiko anthu akuwamenya "Eh, eh, eh, Ineyo if you ask this is my personal opinion abwana ine i like the guy agwedeza iwe sungakhale nduna iwe sukukhala gulu limodzi lomadandaula nawonso Ah, iwe sukukhalira mu- Ala! iwe tidakusankha kuti ukhale pamenepopo kuti ugwedeze zinthu we can argue or differ about ma procedures and whatever but principle guys

kukabwera dzuwa kuti kukuumisa abwana amakwiya amadandaula because they were benefiting from ma systems opoira wina kakangofuna kukonza system abwana umalandira ujeni resistance that's a story for another day Yes, of course. tipite nkhani yathu yoyamba imene tikunena kuti uh, amalawi ochuluka amati akaona mitengo ya zinthu imene ikukwerera Tumakhala ndi mafunso kuti kodi chikuchitika nchani? Katundu yense amayenera kuti akwere koma as you you're going to see in this video anduna owona za malonda ndi mafakitale mdziko muno akupereka chitsanzo chokuti iwowo atapita ku shop ina tsiku limodzi patadusa maola awiri adakapeza katundu yemweyo wakwera kawiri.

Nduna yowona za malonda ndi mafakitale, Trade and Industry, Hon Sosten Gwengwe akunenapo za why government pakatipa inawoneka kuti yadzuka, unduna wawo kugwedezagwedeza amalonda kodi mitengo ikuyenda bwanji, zikukhala bwanji uku, a Mumba nawo sakuyang'ana zawo but the he saying kuti he is not going to apologise for that because pakuwonekano ngati timakamba za impunity zija where you are having Anduna anapita ku shop komweko kukagula chinthu abwerako patapita maola awiri akapeza kuti mtengo wa chinthu chimene anachipeza chija chakwera. Chikuchitika nchani? Pali mbali ziwiri. Mbali imodzi ndionena kuti katundu amene tili naye mdziko muno wochuluka timachita kugula kunja. Now anthu amene amagula katundu wakunja amagwiritsa ntchito ndalama zakunja zija, ma dollars, eh, foreign currency kuti akagulire katundu uja. Now unfortunately Ndalama zija kuno sizikupezeka pa, pa formal market that is kuma bank ukapita akuuza kuti ndalama kulibe ndipo amene akumatenga ndalama ku bank aziziwe zonena kuti ndi nzika yapadera ya ziko lino chifukwa na an ordinary Malawian forex sakumaipeza ngakhale kuma commercial banks ndikuyankhula ndine ndipo ndi umboni number 2 Ena amene akuma nde nanga business tisiye? Ayi anthu akumapitabe kunja kukagula, akumapita pa informal market, akumapita pa ziboliboli, akumapita malo osiyanasiyana kukagula pa black market. Dollar-yo panopo kuti uyipeze ndakatuyu ndi Malawi Kwacha 3500 ena akuyipusha ndithu kuti mpakana ifike ku 4000 eeh now munthu amene wagula 3500 Kwacha dollar imodzi akapita kunja ndikukagula. Akabweresa kunoko azatchaja pa mtengo wa black market kapena pa mtengo ovomerezeka wa kwacha to dollar rate wa 1751? Obviously azatchaja pa mtengo umene anapezera ndalama dollar ija. Meaning kunena kuti mitengo inayi ikukhala regulated by forex. availability, kupezeka kwa ndalama zakunja, ndi kumene kukupangitsanso kuti ndalamazo, kuti katundu amene akubwera ayenera kunena kuti akwere chifukwa anena kuti anthu aja akabweretsa katundu uja, kumbukirani amsonkhonso pompo akufuna kuti akhiliye msonkho, akabweranso nawonso akumaika ka mark up kuti nanga ndiye ndingogula inenso nditengepo kenakake, mapeto ake amene akumavutika, amene akumakhala at the receiving end of this process ndi none other than the buyer.

ma banks ma commercial banks wa kaya ndi ma bureaus ndi oterewo uwu msika uwu wa informal umene ukumakhala kuti dola yomweyo mabankimo mulibe koma kunjako iliko Ipezeka. and ili pa mtengo umenewo mpaka na 3.65 whatever mene mukunena kuti kuthamangira A- akuyang'anira ndi ndani kuti mpakana wakhansika ovomerezeka anthu kumakagula anthu and sakuchitanso manyazinso kumakagula As long as msika umenewo ulipo are you sure inuyo dollar izipezeka mu formal market alipo munthu amene angatenge dollar yake tsiku ngati la leroli n'kukayigulitsa 1.7 mma- mmalo ovomerezekamo mmene amayang'aniramo kuti ayi awo aja akamagulitsa nawonso azipezako commission kapena apita nayo panjapa ngati akubwera abusa

opanda maina there are people controlling this but they are nameless as we speak ali ngati amayi amayi mamuziwatcha timaona Yes. makasitomala Yes. sitimaona koma amayi amayi aja amagulitsa exactly amabwera makasitomala sitimadziwa exactly so ine ndikuwuzani kuti zona zake nzonena kuti dola m'Malawi ilimo madollars akupezeka panopo ndiuzeni kuti ndipeze madolars ndikupezerani koma pokapeza dolayo pali anthu ake okuti mukakayankhula amadziwa ise chain koma ndi anthu okuti even a fiscal police kuwamanga lero mamawa madzulo amakhala atatuluka

akapita kunja kuja samakagulanso zinthuzo, amatha kukagula kapena ayi, akabwera kodi ndalamazo amadzachita declare ku Reserve Bank? Amachita declare ku ma commercial banks? Amapita nazo pa black market. Kuli anthu amene kuli anthu amene amayenda VIP. Mukadzamva kuti a president akupita kunja ulendo. Olo VVIP. Amayenda kumayenda anthu ambirimbiri amene amayenda ndi a president. Onse Amakaipeza, aja amakaipeza. onse aja amapatsidwa priority amatenga amatenga ma dollars. When they come back where do you think they go amakasinthitsa ku bureau ayi amakasinthitsa black market now anthu munthu amene amapezeka ndi dola zimenezija amakhala these are the privileged people and anthu amenewo ndi amene amayenera kuti athandize dziko lino unfortunately they are part of the greed ndi anthu amene nawonso akufuna kupanga afuna kuti adyere nawo Munthu mukufuna kuti athandize dziko yemweyonso afuna kuti adyerere pomwepo the people who are supposed to regulate us are the very people who are benefiting from the forex crisis in this country. Now are they justified mabwana amenewo kuti azidabwa kuti kodi mitengoyi ikukwera bwanji yet mmene mwafotokozera apapamu It means that we have created a problem that is also creating another problem, but we think we can solve that problem without dealing with this other problem. How do we do that, Uchunga? Mamsanga, msanga. I, maybe I tipite kwa ab- abankuku. Abankuku. Izizi. zisatipwetekese mutu uyi nazo ogula katundu wakunja zikumamveka bwino as long as dollar ikupanga behave imene ikupangira behave pano pano then you can as well forget about Okay. controlling it. ezimbabwe mina kunena wayana well explained kuti chimene tikuithawira full market ndi chani mitengo iku- misalignment ikutchipa okay Ndi- misalignment ndi ya ndi informal market black market mbali Yes, nayo mphamvu yes. ndalama yathuyo the buying power inatha kalekale ndiye tifuna kuti tidzikapezako mwina ku black market iko koma kuti uone kuti chikupangitsa kuti tizikhala yo- yo- yo- yopanda mphamvu choncho anthu kumayithawa kumapita ku black market ndi chani it's something ti- there's a treatment that has to happen koma it cannot happen now Say it. Eh, okay takambapo mbuyo kunena kuti mutati muione mmene ah, kwacha yathu ikuyendera against other foreign currencies ka- ka ndi dollar mupeza kunena kuti it's, it's, it's a fake one

Black market ikafika pati? Now. Kugula beer ya 6000. Now Wanda, ndimafuna mwina Wayana mmene amafuna ama anamaliza kubera munthu sandipatsire. Chifukwa zina kuti issue ya tikukambirana madzulo anowa yokhudzana ndi kukwera mitengo kwa zinthu kuti tipite kunjaku abwana ngati kuli chinthu chimodzi chimene amalawi ambiri akulira nacho alipo ena amene amadya chilichonse chimene mwawapatsa Ka 5 pasiku.

Mmodzi mwa shop mdziko muno idapanga mmene imayambira pa 18 December Christmas promotion. kukafika pa 20 December. Mutha kuona mwina atengepo mtengo wa mafuta umene ndi 2095 kwacha. Amene mafulanji anali Adali kukoma two ophikira. liters. Pano pa mafuta amenewa ajawa ali pa ta- tayang'ana chenicheni abwana tikamanena tizikhala ngati mwina tikukokomeza. Iyo inali 2020. Iwe Francis eya Amene timagula amene anodisha. 11,000 eh, Kiri ah,

Atha kuwaswa nacho pamphuno kuti thwe m'Malawi kuti ndikulira nacho ndi mitengo ya zinthu imene a Gwengwe angodziwa sabata yathayi. Akudabwa sabata yatha kuti atapita ku shop kawiri. Ifetu ndi zimene tidadziwa kale kale. Mwamene Mwamene tikhalira. Mwamene Ndimene timakhalira. Tikapita ku shop kutenga quotation amakuuza this quotation is valid for one hour. Somebody was telling, Ukapitaso. somebody was telling me kuti panopa zafika penapake lero ukalowa mu shop

masamu ake tikuwerengera bwanji because tikuyenera kuti tizikhala ngati tikupita ku recession anzathu imakhala kuti negative growth Yeah. then we're talking about dollar ija imene tikunena kuti mumisika yovomerezeka tikuti ndi 1.8 mimisika yosavomerezeka is 3.6 ukamaona zinthu ngati zimenezizi how you know ma exchange rate ndimene ayikirapo pomwe how do you manage mitengo ya zinthu when you're looking at these factors amene amachita contribute what is it that we are not doing right okay and who must act now who must bite the bullet because imakwana nthawi abwana Yeah. kugwira moto ncholinga chokuti upulumuse wanthu Un- unfortunately ndikumazifunsa kunena kuti kodi muchaka cha chisankho um, amene timawatchula kuti atsogoleri ndi okonzeka kupanga ziganizo zopweteka zokuti zitha kuthandiza kusongola tsogolo la chuma cha dziko lino and maganizo enawo ndi onena kuti atha kuotchesa mavoti for example, timakhala ndi zinthu zina zimene zimatitengera forex mdziko muno and anthu even achuma akhala akumazikamba koma ndi zinthu zonena kuti titha kupanga regulate maiko ena we have seen other countries putting a regulation.

mwina pa importation ya zinthu izi chifukwa ndi ma luxuries ndani angafe poti sanamusinthire vx kubomako who inu we need that forex for other things mmesa zidalimo mu reform ndi anthu zimakambidwa ma austerity measures wa zimakambidwa takamba za ma meetings kuti ma meet- meet- ma meetings ena amene timapangira ku mangochi kusalima kunkhatabay ndi ma meetings ena ona timapangira takati koma muzaone amene amapangira defend anthu amene ali ma beneficiaries

Taonapo ife anthu akunena kuti ine izi sindilola ngati mukufuna nde kuno mundichotse ntchito taonapo mmalawi zikuchitika chabwino are you telling me kunena kuti ku reserve bank of malawi anthu awa a fiscal police sakudziwa malo amene muli ma outlets a ma dollars a black market they know these people why can't they clamp on them because no one is prepared to do the right thing because they are the ndi ma beneficiaries beneficiaries Sad. We will take a break tikabwera kumeneko tipitilire ndi program yathu ya lero pa 26 January 2025. Kuyang'ana nthawi, nthawi ndiyochepa. We wish we had more time koma tione kuti tipanga manage bwanji. Let's take a break, we'll be back shortly. Here at Sally's Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14,

Hot current pa 26 January 2025 tili ndi ochunga Maphang'ombe komanso tili ndi amsuku amsukuluza Jona Pankuku mwachidule a Jona mungotseka za cost of living titani chifukwa chokuti ndi nkhani imene amalawi amati akamaona panopa komanso boma linoli limene lilipo lidavomereza kuti zinthu zikuvuta koma we haven't seen a solution per se Yeah, ineyo uh, mwina m'mene wa- achunga ayamba kukamba nkhani ya, ya chisankho Yes. I, I cannot avoid talking about that kunena kuti uh, tikanena mwa mtundu wanji pali anthu amene pano ali m'boma ndi amene akulamulira zinthuzi ndi amene akumaona kuti kodi titha ku- ku- kupanga bwanji zinthu kunena kuti tikonze izi what I've, zimene ndaona kwambiri uh, uh, kulibe the, the, the political will kuti tikonze zinthu kuti mmalawinso amene tikumupanga govern uko akhaleko ndi moyo wake Komano- umene bwinobwino why why pamene ndimadabwa ndi pokuti

anthu they are comfortable ndi how they are spending ndalama zathu yes. carelessly mm. today they are here tomorrow they are here, there without considering plight ya mmalawi amene pa september akuyenda nchikwanje atha kutchetcha mosasamala chimenechi abwana its very important kuti kuti tionetsetse achunga sadanira kunena kuti abwana kuti ufunse kumalawi kuti kuti ndale zikuyenda bwanji kumalawi pano chimene ana- angakuuze wina aliyense ukumane naye chuma sichikuyenda bwino chuma sichikuyenda bwino Chu- abwana if you can't manage this uzipemphera kwambiri

chidwi chenicheni chonena kuti kodi Malawi tikufuna timpulumutse bwanji mu nyengo zimene akudutsa? Chabwino. Are we ready to fix, we have been hearing kunena kuti okay we are fixing the broken systems. Broken, kodi how much have you fixed this far? Yoti mutha kutilozera kunena kuti okay mwapanga fix izi izi izi izi. This I'm saying ndikudziwa kuti ngakhale ma administrations ambuyo anali mavuto awo. Nobody would

Pipes is fixed, the electricity is back. panali mfundo imodzi imene titha kupeza kuti tayiwala Yes, yes. mumanena kuti pali anthu ena amene they are taking advantage Yes. of the situation Yes. chifukwa olo dolayo Yes. sikuti ikumachita kukwera kawiri uh, mwina Masiku. within an Two hour hours, yes. motero mu ayi Yes. so, so pamene tili pa mavuto tikumbukire kuti alipo anthu ena amene amapangabe benefit pa mavuto a dziko lino Yes. ndiye even mashopu zinazi Tiapemphe a unduna a wa trade kunena kuti iyayi zinazi nzofunika kuti anthu ena azigunyuza kumene because kwinaku ndikuba ndi umbava kwinaku. Ku trade kubwere kaumbava. Akanaika kaya ndi manambala mu every Yes, shop. ah, etu. Amalawi mtengo wa chinthu mukauona kuti wakwera kawiri imbani nambala iyi muli mu shop momo mukujambula ndi phone. And you know kuti ma shop ena sakumayikanso mitengo. Yes. Etu. Umakazionera pa till Yes. pacha. So can we put some kind of enforcement? Tichoke pamenepo tipite nkhani ina ya ma running mate. Ku MCP atakhala kuti migwirizano yavutiratu. Ndiye kuti ali ndi maoption awiri. Yachitatuyo tiona tifotokoza. Atakhala kuti a MCP sakufunanso kutuluka panja kuti iwo akuziona Akudziwa kunena kuti kuti 50% plus Ifeyo, 1 yes. tidusa amene akumanamiziri anthu ena. Palipo anthu ena akuwanamiza apule. Yeah, Kuti of course. apule. Eh. timenya Saroka. Mm. anthu abodza Awanamiza. apule akunamiza Aku- a- Akuchitira manyazi. awawa anthu ena mukakagwa inu kho iwo ana- anaba kale ndama zawo zokwanira Yes. they'll be safe By the way, mundi- mundikhalitsatu. khala ndi choncho Oho. Kum- ku- ali ndi mavice president awiri poti president amachokera central region iwo umene amapangira zinthu zawo amanena kuti mavice achokera zigawo zinazi so iwo chigawo chakumawachi sanachiike mu system mwawo ndiye kuti kumpoto kuli a Catherine Gotani Hara amene amakhala ngati first vice Vice president president, yes. second vice president ndi Abida Mia mokuti apule ali ndi azimayi awiri standby atha kutolapo mmodzi ngati running mate atafuna kuti akhale momwemo alinso ndi winanso amene padakali panopa ndi vice president wa dziko atakhala kuti akuyang'ana beza a Michael Usi akhoza kuona kuti a Usi ntchito udayiyamba kale mwina wayigwira bwino Umalizitsa. umalizitsa ndikhala nawe Zimenezozo ndi amali paja mcp ngati pali akukangana okhaokha ndiye ndi iwowo ngati pali chipani chimene akulumana anthu okhaokha zoti siunaone kuti kuti anthu inu Yes. inu anthu amtundu wanji muli muboma the intraparty Yes. politics in mcp anthu akukomana koopsa very sick ndi kumeneko dpp a mutharika ali ndi ma option 4 atakhala kuti sakuyang'ana kwina ayi tikuziguguda pa mtima atha kuyata kutenga a jappie mhango kumpoto Alfred Gangata Pa center. pa center akugwedezaso Alfred Gangata ndipo MCP akuchita kuyilowera koma then pali a Bright Msaka Eastern- kummawa Eastern region. then pali a Joseph Mwanamveka kumwera atha kutenga tayiunikeni imeneyi MCP Kodi anthu mwa- mwaima pa zipani ziwiri izi? Ayi, Kuti no. ta- pa zipani izi? iyayi tamalizira pomwepa ena wanu Mwakumbukira nkhani. enawa sangawine pa ukhansala

Ndimane- ndimanena eti Yes. achimwene anga ujena a kondwani nankhumwa you know tizinena zoona akuluakulu chifukwa ndalama zija pena eti anthu amafuna ngokudyera zipani zimene zipikisane mwa kupikisana upresident ndi ziwiri ena akumazaona kuti iya ino i- akalepherano 50 plus 1 uja round 2 ife tizakhalano joker chanjani

Ngati pali nkhaninso imene ikuwasowetsa tuloso ndi imeneyi. Ndi imeneyo. Nditenge uyu chifukwa chani? Nkhani ya ma running mate ndiyambe motere. A Chakwera, uku kuli a Mutharika, kaya uku kuli a Kabambe, kaya uku kuli a Chihana, uku kuli a Joyce Banda, atsogoleri onsewa atsogoleri onsewa ali ndi ufulu osankha munthu amene akumfuna kuti akhale running mate chifukwa tazionapo kumbuyoku tithomasoko- tithomakhala limited ndi mayina amene tikukambawo a jappie mhango anana muona mutharika mwina akuti- akuganiza munthu wina completely Eh? He, he could be thinking of someone completely. So

tiuze zoona pano ma chances oti mungapeze mavoti ambiri ku eastern region ndi ku southern region ayi ndukayika mavoti ambiri anu mwapeza ku central region koma ku region ina kumene mungakayeseko kuphupha mwina kumpoto now kumenekoko the only way mcp ingakachite ingakachite matukutuku ndi itakhala ndi candidate amene kumenekoko anthu akumenekoko akumfuna so for me

ndi a mumba but if you notice inu tinali limodzi ku convention yes Eh? a zikhale kodi aja mafuta wana kona ngazi a zikhaletu a zikhale Ana msafa- akapikisana nawo pa ujeni mesa yes yeah a zikhaletu ayes- asiyeni kaye pambali now kumene kuja kumpoto muona kunena kuti uh, even misonkhano imene amapanga amumba amaoneka kuti anthu tikunena ndithu Mwaona ndi? imene ifeyo timaonera Yes, no apology. amaoneka kuti he's liked Yes. and amaoneka kuti ngati akubweretsa a new, a new energy to the party pali zinthu timanena kuti anthu ena amakonda chipani anthu ena amakonda munthu a Mumba amaoneka kuti ali ndi following ina imene is just particular and exclusive to him anthu kumwanyadira kuti ndi Mumba Mumba tinapita ku convention limodzi mukumbukira mene anthu kumu- amaoneka kuti amamunjenjemerera Koma a Gotani Hara in terms of institutional memory, in terms of history, mbiri ya chipani, iwowo ndi munthu onena kuti ngolemekezeka ku chipaniko makamakanso ku chipani maka chigawo cha kumpoto. So at the end of the day you have to ask yourself as a leader kuti it's not about kutchuka,

Chimene chikumazavuta ku mcp mmalo moti aziyang'ana chisankho cha 2025 ali busy ati kukanganirana chisankho cha 2030 kuti atadzatenge kwa Chakwera ndi ndani you know zimenezonso zikumachita cloud anthu ena ake amene amadzitenga kuti iwowo ndiye iwowo ine ndiyambire pamene iyambireni pamene A- apapa Yes. mwina mwina mwina nthawi sidilola Yeah. next week titha kuzamaliza Yes, ya running mate yes. pali kuonera kuti point imene nawo anthu kunena kuti ku mcp

Uyu akumadzipanga align ndi ka team kena ku mcp komweko, uyu akudzipanga align ndi ati- Mmutu mwawo akudziwa kuti by 2030 Chakwera sadzatani? Sadzakhalako. Ndi amati akayang'ana mcp ija kunena kuti kodi ah, ndiyende ndi ndani? Ndiyende ndi ndani? Ena they are even kumalipirira mashado ena ndi ena kuti ndikulipirirani. kuti akakhale

Kuchipani kuja anthu wakhala kuti ukusimbwa amakupanga withdraw pang'ono pang'ono Eh, akuona ngati odziwa ndiwowa ife nde eh, mwina tas- tasiyire so bwana sungapange zinthu wekha throughout sizikatheke inuyo mungapezeka kuti mufuna mudzawerenge news nokha mufuna mupa- mupange program Asi, kwina kuti mwasiya anthu ena apange zinthu zina that's why

Apa pepani ya mafuta ndi yomwe ija ndikuti anthu adakamenyanabe pali ma camp ena a ku Kenya ma camp Yes. ena aku Koma cheni kwa- koma ma queues. Ma queues adakalipo Ana- basi. Kani iye abana ndi alipo ma queues. a Pule inuyo mutangoti mwazuka nkufuna kuti zimenezi zithe I'm Zitha. telling you zitha pa baloti dzina lanu ndi meja kakhalepo Can you sort this out, Your Excellency? You can. These people are pulling in different directions because they are making money kumbaliko ichi ichi ichi apa- apanda kuchisamala ichi Yes. Ch- chachabe ichi Yes. kuti achi tidzakambirananso imene tidzakabwera pano pakudzakamba mmene anthu akubera ndalama za mafuta pomapanga create problem yomwe tili nayoyi but at the end of the day dzina limene likunyozeka ndi la a Chakwera a Chakwera do something about this

A Jona Pamkuku, Ine ndevu zamwayi, Wanderer Nkhwenda V Msisya tikupeleka mbali inayi. Kuseri kwathu ku kuli studio ina kumene kuli a Dave Gadama akufuna kuwerenga nkhani za 7 koloko. Uthenga wa ma proud sponsors athu Series Enterprise. Goodbye.